Gerenụ m ntị o na ọ na-eme oke ekwe kụọ obodo aṅaba ntị ndị mmadụ ajụ ya na-akụ ma gịnị ka ekwekwa akụ maka na ọ na-eme ekwe kụcha ma agba otu anụ ntị unu ndị be anyị na ejere m ọgbakọ ndị ọkara mmadụ ọkara mmụọ n'ime osimiri na ya ka m nọ ndị okenye igwe wee dị ime ozi n'elu ụwa asị m n'eziokwu eziokwu na m je gwa ndị imirikiti imi isi ụka ji ụka eme njọ ndị amụma ụgha juru ụwa n'ezie na iwe Chineke adịgwo ọkụ n'ebe ha nọ na ọnụma Chineke ya-adakwasa ha n'oge na-adịghị anya neenụ Igbo buru ụzọ ma ụzọ na ya ka m nọ wee cheta okwu nna m gwara m na m nụ na dibịa na-aba mba na ya ya-ahụ oke ọnụ ọkụ na m ma na oke atana akpa dibịa na ihe anaghị eme na nkịtị ọkwa n'ihe ka m ji jụwa ndị okenye n'igwe ihe iwe Chineke ha wee kọwara m akụkọ ha na-agwa m n'eziokwu eziokwu na imirikiti imi ndị isi ụka ndị amụma ụgha juru ụwa ma ndị kpọrọ onwe ha pastor reverend deacon evangelist daddy G.O. ya na ndị prophet this and that na eziokwu eziokwu na ndị a ewetagwo nkọcha nyere aha chineke na ndị a emechuone chineke ihu ọ sị m na m nekene ka ndị a si hapụ ozi ọma nke ezi omume nchegharị na ịhụnanya nke chineke werezi ụlọ nke nsọ chineke mere ebe ha na-achụ nta ego leenụ ndị be anyị ndị okenye n'igwe na-agwa m na iwe dị chukwu kere ụwa na ebe ha wụ ndị amụma ụgha juru ụwa nọ ha na-asị m n'ezie na m nekene ka ndị a si na-aghọrị ụmụ ogbenye bịara ikpere chineke anakọrọ ha ego ha ya-eji wee nyere onwe ha aka n'elu ụwa na-agwa ha na Chukwu sị na ya ka ha nọ were ego a na-agba oke ụgbọala dị iche iche arụ ụlọ ọma dị iche iche nọ na-arụ ụlọ akwụkwọ ukwu dị iche iche ebe ụmụ ọgaranya na-aga ma nwa ogbenye tụrụ ego e ji rụọ ụlọ akwụkwọ a enweghị ego ọ ya-eji je ya onweghị ohere ma jee ya a na-agwazi ya n'ezie ya chere na ụgwọ ọrụ ya ya-adị n'eluigwe o wee wụrụ aghụghọ azụ okwe eri okwe onye aghọgburu ka a gbara ka ha na-aghọzi ụmụ mmadụ na obi chukwu neenụ ndị be anyị ndị okenye n'igwe na-akọrọ m akụkọ na ndị amụma ụgha juru ụwa edugbuona ọtụtụ ndị mmadụ n'ana ini ebe ndị mmadụ na-achọ iru chukwu ọ sị m na ọ na-eme ndị a yawa ahụ ha eje ụlọ ọgwụ jee gwọọ ya ọtụtụ n'ime ha eje obodo oyibo jee gwọọ onwe ha ma nwa ogbenye yawa ahụ bịakwute ha chọwa ihu chineke anara nwa ogbenye ego nke o nwere enwe gbawa ya olive oil na mmiri nsọ ụbọchị nwa ogbenye nwụrụ ha anarakwa ego kwaa ya igbo buru ụzọ ma ụzọ na ya ka m nọzi na-ajụ kelee ebe ezi omume a ndị ụka na-ekwu okwu ya nọzi ndị mmụọ ọma nke igwe na-emezi ka o doo m anya na mmụọ chineke agbakwana ọsọ n'ụlọ ụka na eziokwu eziokwu na arụ na-eme n'ụka karịziri arụ na-eme n'ụwa na ọ ya ka akwụkwọ nsọ ji kwuo sị na ikpe chineke ebido n'ụlọ nsọ ya leenụnụ ndị be anyị ndị okenye eluigwe a na-agwa m n'ezie na ihe kachasị ewute chineke wụ na arụ ndị a na-eme n'ụlọ ụka emeela ọtụtụ ndị kwere na chukwu dapụ n'okwukwe imirikiti ime ụmụ mmadụ nachikwazie n'obodo bido ikpere arụsị na-ekwu na chukwu adịghị o wee wụrụ ihe nkọcha nyere aha jehova arụ na-eme neenụnụ ndị be anyị ya ka ha nọrọ sị m n'ezie na nje gwa ndị amụma ụgha juru ụwa ya na imirikiti ime ndị isi ụka ndị ji ụka akpa arụ na ngwa ha n'ezie na ọ bụ eziokwu na ha emechukwa chineke ihu na ha ewetakwara aha chineke ihe nkọcha mana ha buru n'obi na ome mma na mma kwana na ome njọ na njọ kwana na ọrụ dị mma na o nwere ụgwọ na ọrụ dịkwa njọ na o nwere ụgwọ n'ụwa igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ha na-agwa m n'ezie na nje gwa ndị amụma ụgha juru ụwa ndị na-egbu amansi na obi chukwu ndị ji aha chukwu akpa ego ndị na-eri ụmụ mmadụ ọrụ n'aha chineke n'ezie na mme ka o doo ha anya na ọ bụ eziokwu na ha achụọna eziokwu na obi chineke were isi oche na obi chukwu nye ndị ogbu ara ọbara ndị omekome maka akụ nke ụwa ego ha na-eweta n'ụka ma n'ezie na ngwa ha na akụ nke ụwa anaghị aghara na enweghị onye kpatara n'ụwa o ji ejebe chukwu ma ihe onye metara n'ụwa ka a ji eji wee kpee ya ikpe n'eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ha wụ ndị okenye eluigwe na-akọrọ m akụkọ n'ezie na ọtụtụ ndị isi ụka juru ụwa ya na imirikiti ime ndị mmadụ n'ụwa n'ezie na ha jọkarịrị udene njọ sikarịa nkapị n'usi nke wụ na e mepee ndị na-abịa ụka anya ha hụ ihe ndị isi ụka ha na-eme na ọchịchịrị n'eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ ga-ajụ aha Chineke gbakwala alaeze Chineke ọsọ ha wụ ndị okenye mmụọ na-akọrọ m n'eziokwu eziokwu na ọtụtụ ndị isi ụka egbuona mmadụ nie n'ụlọ ụka ha ebe ha na-achọ ịpull crowd ọ wụrụ oke ọgwụ adara ada ka ha wee so na ọkara mmadụ ọkara mmụọ ha na-agwa m n'eziokwu eziokwu na ọtụtụ n'ime ha eriena ọgbọma rie amusu ka ha wee so na powerful man of God ọtụtụ baa otu ọjọọ dị iche iche ebe ha na-achọ ike ka o wee wụ na ha so na ndị amụma na-anụ aha ha n'obodo na-ajụzi kedụzi ebe ike nke ha si n'elu nọ ha ji achọ ike na ọchịchịrị neenụ na igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na ya ka ha nọ na-agwa m n'ezie na ngwa ndị mmadụ na ha mepee anya na onye ọbụla mara ebe ọ na-ekpere chukwu na onye ọbụla marakwa na onye ọ na-akpọ father in the lord maka na ikwiikwii eyiriwe akwa nduru pụtazie iro ọ sị m n'eziokwu eziokwu na mme ka obodo mara na agụ yizi akwa nwa atụrụ nke chukwu na-akpagharị n'obi chukwu na ndị mmadụ ha hikwaa aka n'anya na imirikiti ime ụlọ ụka ya na ministry e nwere n'ụwa ugbu a na ọ wụghị ebe obibi nke Chukwu na ihe ahụ wụ ụlọ ekwensu na enunu ndebe anyị nna m gwara m na ntị chiri ndị ụka na ya echine n'ọha ka m ji na-agwa ndebe anyị na ntị ya anụ ihe awụkwanụ ma ọ ha ka okpu ata n'ọkwa atụọrọ ọmara ọ mara atụọrọ ofeke o fee isi n'ọhịa na eziokwu eziokwu ndebe anyị onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala ọkwa osisi ghọrịba ya a na-aghọrị ya ma na-eri ya ọrụ n'ezie ndị nna hụchaanụ ntị unu nna m gwara m na e nwee ka mmadụ ya esi bekarịa akwa onye nwụrụnụ ọ dịka ọ ya gburu mana ihe m nọ wụ na ezie m ozi zi ọgaranya na aya m ezi ma a sị ngwa jụpụta ọgaranya n'isi aka m adịghị ya anyị ma anarakịrị na mụ na okoro ọzọ ji ọzọ ka m jee gbaa egwu ụmụ ndị ọgbanje